bɛɛ b'a la ka i balanbala hadisa min na ko yahudiya kamalenni tun bɛ baara la kira fɛ ko a banana ko kira taara a lajɛ eh, silamɛw bɛɛ de bɛ sigi anw de b'a kira ma k'anw ta si ye dɛ kira taara a lajɛ k'i sigi ten k'a fɔ bɛɛ k'i ta kɛ a bɛ min kɛ o ka ɲi kira y'a kɛ ten a ye hadisa tɔ kalan kɛ kira den yahudiya kamalen in nɔrɔla kira la min kɛ a banana kira taara a lajɛ an yɛrɛ fana m'a fɔ k'o ye haramu ye koyi i sigiɲɔgɔn ye kereciyɛn ye i sigiɲɔgɔn ye yahudiya ye sigiɲɔgɔnya de b'i n'a cɛ n'a banana i taara a fo

a bɛ baara de kɛ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam a ko denmisɛnnin dɔ nana nɔrɔ i la ɛ ala a silamɛ kodɔnna jumɛn bɛ nin ta k'i b'a kɛ dalu ye ko ka kow ɲami ɲɔgɔn na denmisɛnnin yɛrɛ a tɛ a tɛ ko yɛrɛ dɔn gulaman yahudiya ko kamalenni yahudiya de tun don a nana tugu ala kira nɔfɛ a bɛ cidenyaw ni fɛnw kɛ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam ko to kɛra o la kamalenni in banana
ko alakira nana a banabaatɔ fo
ko alakira ko a ma kisi ni nɛɛma bɛ kira kan aslim silamɛya kira ye nin fɔ la ilaha illallah kira min b'a dɔn ko a bɛɛ ye kelen ye o ye nin fɔ fo a fa ka so a fa yɛrɛ bɛ yen kamalen fa sigi b'a tɔnkɔrɔ a fa yahudiya cɛkɔrɔba sigi bɛ yen kira ko a den banabaatɔ dalen ma parce que kira sigara den in tɛna na bɔ nin bana in na kira de ko den banabaatɔ dalen ma ko aslim silamɛya parce que kira y'a dɔn a ye baara min k'ale ale b'a fɛ k'o ɲuman dɔn a ye ale kira dun b'a dɔn a tɛna se ka kisi n'a ma silamɛya kira de y'an kalan o la ko ni maa ye ɲuman k'i ye i jija i k'a juru sara a ye ko ni a juru sarali se t'i ye k'i k'a fo ka dugawu k'a ye f'a k'a dɔn ko jɔnko ala n ye min kɛ kari ye a diyara a ye kira de ko a ma sa a fɔra kuma daminɛ la k'a tun bɛ kira ka cidenw kɛ a b'a yakhdumu nabi kira ko aslim silamɛya kan
k'a ye a fa ɲɛda filɛ o y'a sɔrɔ a fa sigi b'a kunyanfan fɛ fakala lahu a fa ko a banabaatɔ dalen ma a ɲɛ n'a fa ɲɛ bɛnnen ati abal kasimu ko kasimu fa labato kala fa aslama k'o kɛra min kɛ a silamɛyara misidennin tɛ jara dɔn wɛrɛ nka bakɔrɔ b'a dɔn cɛkɔrɔba y'a dɔn de a den hinɛ de y'a minɛ den y'a tin ka bon dɛ cɛkɔrɔba y'a dɔn hali an b'o de fɔ ko kira nanen ko maa min tugura nɔ ka caya o de kɛra denmisɛnw ye maakɔrɔbaw ma sɔn y'a dɔn maakɔrɔba yɛrɛ k'a fɔ hali ni n bi hali ni n bi halaki n ti sɔn nin ma o ala k'an kisi a ma o ka ca maakɔrɔba de fɛ fa yɛrɛ ma sɔn dɛ fa kunkɔrɔ sigin bɛ o ma sɔn dɛ ni sɔrɔ ko fa kun dan b'a la ko kira ka kiraya tɛ tiɲɛ ye a ɲɛ n'a fa ɲɛ bɛnnen fa tun b'a fɔ to an ta kan dɛ to an ta kan dɛ nka a fa yɛrɛ de ko a ma et puis ka kira tɔgɔ fɔ n'a majamukan ye kira tɔgɔ fɔ n'a kuniya de ye arabu olu fɛ yen don arabu fɛ yen n'i bɛ maa bonya aba fulani o de ye bonyani bonyani tɔgɔ ye ati abal kasim o de tun ye alakira yɛrɛ majamuni tɔgɔ ye fo a ye kangari da ko hali ni maa min b'ale tɔgɔ da k'i kana i kana nin tɔgɔ fɔ cogo in ko a kana fɔ maa si ma n'ale tɛ a bɛ se ka i den tɔgɔ da muhamadu nka n'i y'i den tɔgɔ da kasimu do ko dɔ y'a den tɔgɔ da kasimu ko ko heyi an tɛn'i an tɛn'i majamu n'a ye abada a b'a fɔ an b'a fɔ ni min ye alakira abal kasim i filɛ k'i den tɔgɔ i den tɔgɔ da kasim an dun b'a fɔ yan n'o karisa fa karisa an tɛna n'o f'i ma abada kira min kira ko ko mɔgɔw k'a dabila k'u k'ale ale tɔgɔ de da nka u kana a ka kuniya da yahudiya cɛkɔrɔba ye ala kira bonya n ko ça fait kafiriw yɛrɛ bi ɲini ka kira bonya bi ka tɛmɛ silamɛ dɔw kan n ko silamɛ dɔw de wo awa

u bɛ to ka nin de bamanankan fɔ aw ye dɔrɔn ka sin ka a kunbaba fɔ dɔrɔn ka tɛmɛ ten alakira ni bɛɛ jɛra ani bɛɛ sigira a taara yahudiya banabaatɔ fo nka a tɔ fɔ sa kɛ a foli labanna cogo di a foli labanna cogo di ni nin hakilila in b'anw na bi ye kelen kira tun bɛ di parce que anw ma min faamu kira bɛ kɛ ka wele de da ɛ weledala bɛ dɔ gɛn ka b'i kɔrɔ cogo di hali bolisɔnnaw bɛ na kɛ u ka délégationw bɛ na kira yɔrɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam don min na a bɛ jalaki a tɔ abudulayi bin ibn maktum ka kibaruya la a y'a sɔrɔ abu jahali n'a ka compagnonw makan maabaw nka u si tun tɛ silamɛ ye nka kira b'a la k'i intéresser u la ka tɛmɛ silamɛkɛ kan mun na nata kama u ka se ka tuubi wa hali bi weleda sira fɛ an tɛ ban maa la o ni weleda sira don hali ni kerecɛn dɔ nana sisan k'a b'a sigi k'a b'a fɛ ka wajuli lamɛn an b'a gɛn ka bɔ a nka an tɛna a fɔ a ye kɔni ko hali hali hali kerecɛnya fana baasi t'a la o bɛɛ n'i ta

i ka taabolo kan ko kari hali n'i tor'i ta kan a ma kɛ nkalonfin kira ni maa o maa jɛra k'i tɛ silamɛya la a bɛ kɛ k'i nege ka don silamɛya de la a b'a la k'i wele ka don a la de o ni maa min fana n'i ko k'i ta y'o ye n'i y'o sarihu an bɛ se ka dɔ faamuya o la nka k'a fɔ de k'i b'an kɔnfɛnki ko a bɛɛ ye kelen ye o tɛ tiɲɛ ye nkalonfin wa o ye bi kuma ye dɛ bi kumaw de don n'o tɛ a ye taa kuma kɔrɔw lamɛn a ye taa kɔrɔlenw lamɛn anw tɛ ka foyi fɔ yan bi min ɲɔgɔnna ma fɔ jamana in kan ka kɔrɔ a bɛɛ fɔra yan ka kɔrɔ a bɛɛ ɛɛ kerecɛnw ma debaw ma kɛ kerecɛnw fɛ yan ka kɔrɔ ni bɛɛ k'i ta kɛ don i n'a bɛ sigi ka deba kɛ i bɛ a jira k'a ta tɛ tiɲɛ ye cɛ kasetiw ma tunu koyi kasetiw ma tunu dɛ wa ko ninnu yɛrɛ ma janya hali a fɔra minnu ɲɛna hali ni kaseti ko yɛrɛ tɛ a fɔra minnu ɲɛna olu ma ban a caman bi yan n'u mana wuli u y'a monte de a ma dafa de heyi a bɛɛ dafa a bɛɛ dafalen bɛ yen wa kuma dɔw yɛrɛ bɛ yen hali n'o ma dafa o bɛ faamu kuma dɔw dafabali tɛ faamu dɛ o bɛ yen nka dɔw dɔw dafabali bɛ faamu dɛ ahan ɛɛ ni min ka di min ye don a la ɛɛ diinɛ wɛrɛ hali n'a ka di hali n'a hali n'a ye n den diya a ka don diinɛ wɛrɛ la o tɔ ye jumɛn ye aw tɔ ɲini ka na sa kɛ subhanaka allahumma wa bihamdika
a y'a to an ka kalan ka ala dɔn a y'a to an ka kalan kɛ an ka ala dɔn n balimaw nin kunnafoniya telima ye min bɔla kutalakaw yɔrɔ ka lase bɛɛ lajɛlen ma o la groupe al ikhlasi bɛ a da aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan a minnu bɛ k'a fɔ ayiwa o ye banumankɛw ye ko kutalakaw ko k'a da aw kulo kan